and gbasara ive PG Nando a sị na ọ n'isi anụ ka a na-eme gịnị ka a na-ata anyị ya ọ bụrụ na unu chetalụ na 2012

ọ bụrụ ya na nwanne ya ka ọ dịrị emechaa o mee gịnị ọ dị ụdị ahụ o ji wee dị o wee gaa o wee ruo mgbe arọ anọ gara aga o wee data ọzọ ya na nwa anyị wee zọrọ ya ọka nọrọ n'oche abụọ nwa na-esi oyibo aka tụpie onye na-egwu mgbu mụ bụrụ egwu n'oji bala egwu nọmba wan bụ na-enwelu ihe mere mgbe ahụ enecha anya ewee sị na mmadụ eyi egburu nwanne ya na anyị bụ Ubanisioye anyị na-ekere ike gịnị ụlọ o wee meta wee bịa n'ama aṅa wee duru ndị Abube bụ ndị Isinyi wee bịa n'ama aṅa wee yọọ ndị bụ ụba anyị bụ Ubanisioye wee sị ka anyị kwadie ka ovu nje ka ọ ya eje ọchọchọ ovu nje a ka ọ raalụ baso ekwu Ubanisioye jee

n'ama ha ka na wee kwue ekwucha ya mkpọ nna m ọchọ ọzọ nsị a ga-epụtara na agba na okwu Ubanisioye o aja na mmadụ a na-akalịrị obodo ya o wee kwekọrịta n'ama aṅa o wee jebe nkwọ anyị mechakwara bịa mitie nna m ọcha ahụ ya na akpa ya kpacha na nna m ọcha si ya na Ubanisioye ekwuo jebezie na anyị nwere ife ọyị zụọ dị na ya gị- ya emeni chịba ọchịchị gị mana ọchịchị ahụ ka a chịbaziri mgbarụ na anọ ọnị alụ na anyị na akpalị ya na Ubanisioye kpalị na ọ bụrụ ya na oregbure m ụkpalị nkwado na Ubanisioye nyere na 2012 o chefuwu ya

Babangida asị if you do me I do you nobody go vex m wee na-ekwu sị Ubanisioye na ọ ka mma na-echetala mmadụ ive ngị na ya ive ngị na ya kpara ive ngị na mmadụ kpalị icheta ihe ile n'ime olu nke gị ọbụla o mere nke ya icheta ihe nke ahụ si anakwa na mụ na gị kpalịba na m eme okwe nne gị ya kedu isi ihe i jirọ ya mere m nke mụ na gị kwuo ka ọ gbasịa reason m wee na-ekwu ka Ubanisioye wee te mmadụ ka ezie ndị Isinyi ozi ka bachara anyị ka anyị jee siba na enyi ibe anyị anyị nụnụ kpa bikos na anyị na Isinyi kpalịa na ọ bụrụ anyị na ụkọchukwu nwe akọ n'ọdụ ndị Isinyi wee mee gịnị wee bịa

o nwere otu bụ otu ọnwa ma ọ bụ otu ude ude ife anyị na-eme kịta bụ ife ụbansuoyi onye ọbụla bụ onye ụbansuoyi maara na ọ bụ onye ụbansuoyi na ọ ṅụrụ mmiri na ngene ugwugwu mgbupụ ma aṅa aka ama ihe ndị ọzọ wee rapụ nchala onye ụbansuoyi akwụkwọ na nke ụbansuoyi okwu ma nọ onye ka ọ na-eme ị nwere right ikwu ive sọligo katama ọ nya bụ na ive awụsa ji wee karịa anyị na bụ ive awụsa ji mee gịnị wee karịa anyị iji na-enye gị 1000 ma 2000 taa anyị lee obodo gị nya kpatara na awụsa na o nwe ive na-eme kata mịa nya bụrụ ụra mkpụrụ ugwu mịa nọdụ n'ọcha mịa bụrụ ọ sị gị na oke niile anyị sị unu nwee na-anya ụbansuoyi niile

e kechara ọrụ ha e kenyecha ya obodo niile nke lutuchalive nke lutuchalive ụbansuoyi arara oke ravel ive ekwuru ụbansuoyi arara oke ravel ive ekwuru nọ nke a na-akpatara wee kwe mana ka m na-agwa unu mmụọ awọ ee abụbụ ụlọ aka mana atọ abụbụ agụ ụbansuoyi dibe ọ bụrụ onye ejichara na nwancha ndị na ya atụ acha kata mana ịbata o nwe ive agha gị ịbata n'obodo ive obodo ji bili ọwepụ na nke na ba ahụ ịma na iji obodo ahụ ọ bụrụ iwu bụ na obodo niile ya ahụ ya ligo so nwa na-ayị unu kọrọ m n'ọbụ ọ bụla ama nụ ka e si wee mee ka anyị mee na ive a jee gba ndị isi nye okwu nke ta nke echi ekele m unu. onye gbara ọnwa na-etili ọra nwere ive ọma ọ na-eme n'obodo